Scéal an fhir do chuaigh amach le foghlaim creathnaithe le faitíos. Bhí fear fadó ann agus is fadó a bhí. Bhí beirt mhac aige. Bhí an mac ba shine acu deaslámhach, tuisceanach, críonna, agus tháinig leis gach ní a dhéanamh. Ach bhí an dara mac dall ar gach gnó agus bhí sé díchéillí agus ní fhéadfadh sé rud ar bith a thuiscint nó a dhéanamh. Nuair a chonaic na daoine é, siad sin na comharsana, agus go mbeadh sé ina ualach trom ar a athair, dúradar go bhfaigheadh a athair doilíos mór uaidh. Mar seo Nuair a bhí ní ar bith le déanamh timpeall na háite, is ar an mac ba shine a thit a chur chun cinn. Dá n-iarrfadh a athair ar an mac ba shine dul i dteachtaireacht, dá mbeadh sé tamall ins an oíche agus dá mbeadh an bealach uaigneach, mar bhí sé amach óna dteach san, Agus bhí an bóthar ag imeacht le taobh reilige, do bhíodh eagla mhór ar an mac seo i gcónaí a bheith amuigh san oíche. Ansin déarfadh sé lena athair, Bíonn faitíos orm dul an bealach sin. Tráthnónaí geimhridh ag cois na tineadh, Nuair a bhíodh scéalta uafásacha, sé sin, faoi thaibhsí agus faoi na daoine maithe, agus startha den chineál seo dhá n-inseacht, nó go ndéarfaidís daoine a bhíodh ag éisteacht leo le chéile, Táimse ag creathadh le faitíos! Ar feadh na cainte seo do shuíodh an dara mac ins sa gcúinne ag éisteacht le gach ní dá raibh siad a rá. Agus níor tháinig leis tuiscint cén fáth a ndéarfadh siad go rabhadar go rabhadarsan ar crith le faitíos. Táid sin i gcónaí a rá, tá sé ag cur creatha orthu. Is iontach an rud é, ach ní fhéadaim a thuiscint cén fáth a chreathfaidís. Ansin do thárla sé lá áirithe go dtáinig an t-athair isteach agus do labhair sé leis an mac seo agus dúirt sé leis ag glaoch ar a ainm, Éist liom thusa ins an gcúinne. Táir-se ag fás suas mór láidir preabach, agus is mithid go bhfoghlaimeothá chun rud éigin a dhéanamh go dtuillfeá do bheatha leis. Nach bhfeiceann tú fheabhas agus cruas do dheartháir, agus an t-aire a bheireann sé do gach aon rud timpeall na háite, agus an imní a bhíos air faoi gach ní dá mbíonn le déanamh? Ach leatsa tá an searbhlus agus an bhraich caillte. D'fhreagair an t-ógánach, A athair, a dúirt sé, ba mhaith liom rud éigin a fhoghlaim, agus dá bhfoghlaimeoinn rud ar bith do b'áil liom foghlaim le creathadh, óir nach dtuigim aon rud ina thimpeall fós. Do chuala an mac ba shine an freagra do thug an mac eile ar a athair. Uime sin rinne sé gáire agus dúirt sé leis féin, Cén t-amadán mo dheartháir! Ní fhéadfaimid aon cheo a dhéanamh dhe choíche, ach caithfimid cur suas le toil Dé. Do lig an t-athair osna agus d'fhreagair sé é. Deirirse gur maith leat foghlaim le criothnú, ach tá eagla orm go bhfoghlaimeoidh tú le creathadh luath go leor, ach ní thuillfidh tú do bheatha leis choíche. Tamall gearr na dhiaidh sin tháinig cléireach an teampaill chun a tí aca ar cuairt, agus insa gcómhrá a bhí eatartha rinne an t-athair míniú dhó den trioblóid, agus go háirithe an méid buartha do bhí sé a fháil ón mhac díth-chéille seo, tuille eile nach raibh fhios aige aon ní a dhéanamh nó rud air a bith fhoghlaim. Céard do mheasair? a dúirt an t-athair, nuair nuair a d'fhiafraíos de cad an cheird ba mhaith leis fhoghlaim. Cén freagra fuair mé? Dúirt sé go mba mhaith leis foghlaim le creathadh. Muna bhfuil ach an ní sin uaidh, dúirt an cléireach, cuir liomsa é agus múinfeadsa an cheird sin dó. Bhí an t-athair sásta. Dúirt sé leis féin, Ní féidir nach dtiocfadh sé ar aghaidh idir é féin agus an cléireach. Bhí go maith. Thug an cléireach leis sa bhaile é, agus an obair a bhí aige le déanamh ná cloig a bhualadh. Dhá lá nó trí ar oíche an tríú lae Do mhúscail an cléireach é ar uair an mheán oíche agus dúirt sé leis, Éirigh, téigh amach insa teampall agus is éigean duit dul suas i dtúr na heaglaise agus na cloig a bhualadh. Dúirt an cléireach leis féin, Creid mise, a mhic, gur gearr go bhfoghlaimeoidh tú creathadh a dhéanamh insan áit a bhfuilir ag dul. Do lean an cléireach isteach sa teampall gan fhios é, agus do chuaigh sé roimhe, agus do sheas sé ar na staighre le taobh fuinneoige. Nuair a d'iompaigh an fear óg seo timpeall leis an gclog a bhaint, do chonaic sé toirt dhuine gléasta geal ina sheasamh in aghaidh na fuinneoige. D'fhiafraigh sé go teann, Cé atá ansin? Ach ní bhfuair sé aon fhreagra agus níor chorraigh an toirt. Nuair a chonaic sé nach bhfuair sé aon fhreagra, dúirt sé leis, Bí ag imeacht as sin go tapa nó cuirfead-sa as go sciobthaí thú. Níl graithe ar bith agat anseo san oíche. Ach d'fhan an cléireach mar a bhí sé gan cor a chur de. ionas go gcreidfeadh an t-óglach gur taibhse a bhí ann. Do ghlaoigh an t-óglach amach go hard an dara huair agus duairt sé arís, Céard atá tú ag déanamh anso? Labhair, más fear cneasta thu. Muna labhróidh tú caithfidh mé síos na staighre thu. Duairt an cléireach leis féin, Níl a rún chómh holc agus atá a ligean amach. Níor chuir sé cor de ach do sheas mar a bheadh fear gearrtha as cloch. Dúirt an t-óglach leis féin, Béarfaidh mé an treas fhógra dhó agus muna nglacfaidh sé sin féachfaidh mise bealach eile leis. Níor chorraigh an taibhse mar shíl seisean gurb é sin a bhí ann. Ansin do thug sé iarracht faoi agus do rug sé air agus do chaith sé síos an staighre é. B'ion deich staighre cloiche do thit sé, agus d'fhan sé ansin ina luí sa gcúinne. Ansin do bhuail an t-ógánach na cloig gan suim ar bith aige ins an ghníomh a rinne sé. Chuir sé glas ar an teampall agus do chuaigh sé abhaile. Chuaigh sé ar a leaba. Agus ansin is gearr ina dhiaidh sin go ndeachaigh sé ina shuan. D'fhan bean an chléirigh ina suí i bhfad san oíche ag fanacht lena fear teacht abhaile. Ach ní raibh sé ag teacht, agus do ghlac imní í.

ina sheasamh in aghaidh na fuinneoige. Do cheistigh mé é ach ní bhfuaras freagra, ansin do shíl mé gur gadaí a bhí ann, do rug mé air agus do chaith mé síos na staighre é. Téigh amach agus féach an é atá ann, agus má tá sé ann, bheadh aiféala orm faoina dhéanamh. Níor leis an mnaoi ab fhaillí do rith sí amach agus fuair sí ansin é in san áit ar dúirt an t-óglach leithe ar chaith sé é. Ina luí sa gcúinne i bpéin mhór agus é ag caoineadh agus ag cneadadh agus a chos briste. D'iompar sí a fear abhaile agus ba chráite an scéal dóithí é. Nuair a d'fhág sí ar a leaba é, d'imigh sí agus í ag gol go hard go dtí teach athar an ógánaigh. Dúirt sí leis, Thug do mhacsa mí-ádh mór trasna orm agus ar mo mhuirín. Do rug sé ar m'fhear thuas i dtúr an teampaill agus do chaith sé síos na staighre é, agus do bhris sé a chos. Mar sin, tóg leat as an teach uainn é, ní fiú dadaí é. Do ghlac geit mór an t-athair ar a chluinstin dó. Do rith sé go bhfeicfeadh sé an cléireach agus bhí buaidhreadh mór air é a fheiscint insa gcuma agus inneall a bhí air. Thug sé díol mór ar an mac faoi an rud a rinne sé, ach ba shuarach an sásamh don chléireach agus dá mhuirín scileadh an athar ar an mac. Cén cineál naimhdis é seo, a dúirt an t-athair, a chuir an diabhal cathú ort a dhéanamh ar an gcomharsan chneasta measúil a bhí againne? A athair, a dúirt an mac, éist liom. Tá mise saor ar ní ar bith a chuireas tú i mo leith. D'fhan sé ansin ar feadh na hoíche mar a bheadh duine ag a raibh drochsmaoineamh ag dul tríd an intinn. Ní raibh fhios agam cé hé do bhí ann. Ní dhearna mé le drochrún ar bith é. Thug mé fógra dhó trí huaire agus níor ghlac sé é. D'iarras air labhairt nó imeacht. Ní dhéanfadh sé ceachtar acu. Ach, a dúirt an t-athair leis, bhéarfairse an mí-ádh orm. Imigh as m'amharc! Ní maith liom thú a fheiscint níos mó. Déanfad sin, a athair, a dúirt an mac. Fan go n-éirí an lá agus ansin imeod go sásta agus foghlaimeod le creathadh! agus ansin beidh ceird agam a thuillfead mo bheatha leis. Foghlaim cibé ar bith rud a thogras tú, a dúirt an t-athair, is cuma liom cad é. Seo cúig ranna, seo cúig ranna déag airgid duit, imigh ar fán an domhain, agus ná hinis do aon neach cé thú féin, cad as a dtáinig thú nó cé hé d'athair. óir do bheadh náire mhór orm. Déanfadsa, a athair, mar a deir tú, a dúirt an t-ógánach. Muna bhfuil tú ag iarraidh nithe ar bith eile ach sin, féadfaidh mé sin a dhéanamh go réidh. Beidh an scéal seo ar leanúint ar ball.